Nefai chaputala 10 Lehi ananenera zakuti Ayuda adzatengedwa kumka ku Babulo dziko la ukapolo. Iye ananeneranso za kubwera kwa Mesiya, Mpulumutsi komanso Mombolo pakati pa Ayuda. Lehi ananeneranso za kubwera kwa M'modzi kuti adzabatize Mwanawankhosa wa Mulungu. Kuwonjezerapo, Lehi analonjezanso za imfa ndi kuuka kwa akufa kwa Mesiya. Iye anafananitsa za kubalalitsidwa ndi kusonkhanitsidwa kwa mtundu wa Israeli ku mtengo wa olivi. Nefai anayankhulanso za Mwana wa Mulungu, za mphatso za Mzimu Woyera ndi za kufunika kwa kukhala woyera. Izi zinachitika mu zaka za pakati pa 600-592 BC Yesu asanabadwe. Vesi 1, Ndipo inakwana nthawi Ine, Nefai, ndinaona kuti ndi choyenera kulemba pa zimbale izi za zopatulika komanso zina zokhudza bambo wanga ndi azibale anga. Vesi 2, Ndipo bambo wanga atatha kuyankhula za loto lawo ndi kuwauzitsa azibale anga kuti asunge malamulo a Mulungu, Iwo anayankhulanso zokhudza mtundu wa Ayuda. Vesi 3, Ndipo ananenera zoti mtundu wa Ayuda udzawonongedwa ndi mzinda wa Yerusalemu udzapasuka ndi kuti ambiri a iwo adzatengedwa kumka ku Babulo, dziko la ukapolo, malinga ndi chikhazikitso cha Ambuye, koma Pakadutsa nthawi, iwo adzabwereranso kudzalandiranso dziko lawo la malonjezano. Vesi 4, Koma padzadutsa zaka mazana asanu ndi limodzi kuchokera m'nthawi imene bambo wanga anachoka m'mzinda wa Yerusalemu. Ambuye Mulungu adzadzutsa mneneri pakati pa Ayuda komanso Mesiya kapena kuti Mombolo wa dziko lonse. Vesi 5, Iwo anayankhulanso za kubwera kwa aneneri amene adaperekera umboni za zinthu izi zokhudza Mesiya amene. amalankhula za iye kapena kuti iye owombola dzikoyo. Vesi 6, Ndiye popeza kuti anthu onse anachimwa, naperewera pa ulemerero wake, kuti iwo apulumutsidwe akuyenera kutsamira pa Mombolowo. Vesi 7, Iwo ananeneranso za kubwera kwa mneneri wina woti adze padziko asanafike Mesiya kudzakonza njira ya Ambuye. Vesi 8, Pakuti ameneyo adzapita ndi kufuula m'chipululu ndi mau akuti, Konzani khwalala la Ambuye! ndi njira zake zoongoka, pakuti adzauka pakati pa inu amene simumdziwa ayi, koma iyeyu ali wamkulu kuposa ine, ndiye ine sindiyenera kumasula angakhale zingwe za nsapato zake. Ndi zambiri za izi anayankhula bambo wanga. Vesi 9, Bambo wanga adaneneranso zoti mneneriyu azidzabatiza anthu ndi madzi pa malo otchedwa Batabara kudutsa ku Yorodani ndi kuti iyeyo ndi amene adzabatizanso Mesiya wolonjezedwayo. Vesi 10, Ndipo adzabatiza Mesiyayo ndi madzi, akuyenera kuti adzadziwike kuti ndi amene anabatiza Mwanawankhosa wa Mulungu amene achotsa machimo a m'dziko. Vesi 11, Ndipo bambo wanga atamaliza kuyankhula zodzachitika m'dziko la Israeli, Iwo anayankhulanso ndi azibale anga zokhudza uthenga umene uti udzalalikidwe kwa Ayuda okhudza kubwerera m'mbuyo kwawo ndi kusakhulupirira kwawo, ndipo iwo akadzapha Mesiya amene akudza, ndi kuti Akadzamupha Iye, adzauka kwa akufa, ndipo Iye adzadziwonetsera mwa Mzimu Woyera kwa Amitundu. Vesi 12, Bambo anga anayankhulanso zambiri zokhudza Amitundu ndi za a mtundu wa ana a Israeli kuti anali ngati mtengo wa olive umene nthambi zake zidzachotsedwa ndi kubalalitsidwa pa dziko lonse lapansi. Vesi 13, Chomwecho iwo anati, Chinthuchi ndi choyenera chichitike, pakuti tonse tinayenera titsogozedwe ndi Mzimu umodzi kunka ku dziko la lonjezano pokwaniritsa Mawu. a Ambuye kuti tibalalitsidwe ku madera onse a dziko. Vesi 14, Ndipo mtundu wa Israeli ukadzabalalitsidwa udzasonkhanitsidwanso pamodzi ndi kuti Uthenga Wabwino ukadzalalikidwa modzaza ndi Amitundu, pomwepo nthambi zakalekale za mtengo wa olive ndi. Otsala a m'nyumba ya Isiraeli adzalumikizidwanso ndi kulowa m'chidziwitso chenicheni cha Mesiya woona amene ali Ambuye ndi Mpulumutsi wawo. Vesi 15, Ndipo zitatha izi bambo anga anayamba ndi kunenera za abale anga ndi zina zambiri zoti sindikanatha kuzilemba zonse. m'bukhumu popeza ndinaona kuti kudali kofunika kuti zofunika zinazo zilembedwe m'buku lina, vesi 16, ndipo zonse ndazinena zinkachitikira m'chihema momwe abambo anga amakhala m'chigwa cha Lamwewa. Vesi 17, Ndipo ine Nefai, nditamva mawu onsewa kuchokera kwa bambo anga, zokhudza zinthu zimene iwo adawona m'masomphenya, ndi zinthu adazinena m'mphamvu ya Mulungu woyera, imene adalandira mwa chikhulupiriro mwa Mwana wa Mulungu, ndipo Mwana wa Mulunguyo ndi amene anali Mesiya amene akudzanso. Ine, Nefai, ndinalakalaka kuti ngati nkotheka ndidzaone ndi kumva ndi kudziwa za zinthu izi mwa mphamvu ya Mzimu Woyera, imene ndi mphatso ya Mulungu, yopatsidwa kwa onse amene amufuna Iye moona, ku nthawi za kumapeto, pamene Iye Mwana wa Mulungu adzadzionetsere Yekha kwa ana a anthu. Vesi 18. Mwana wa Mulungu ndi yemweyo dzulo, lero, ku nthawi zosatha, ndipo iyi ndi njira yokhayo yokonzedwera anthu kuchoka pa chiyambi cha dziko kuti athe kulapa ndi kubwerera kwa Iye. Verse 19, Kwa iye wofunafuna choonadi adzapeza, ndi zozizwa za Mulungu zidzapatsidwa kwa iye mu mphamvu ya Mzimu Woyera m'nthawi ino, masiku akalewo angakhale masiku alinkudza. Choncho dziwani kuti njira yoyenera kwa Ambuye Mulungu ndi yamuyaya. Verse 20, Chomwecho kumbukirani tsono, kuti chilichonse chomwe munthu achichita chiyenera kuti chidzaonetsedwe pa mpando wa chiweruzo. Verse 21, Kotero, ngati musankha kuchita mosayenera m'masiku a moyo wanu wapansi pano, ndithu mudzawerengedwa wochimwa ku mpando wachiweruzo wa Mulungu, ndiponso dziwani kuti palibe koipa kalikonse pafupi ndi Mulungu, ndipo mudzaponyedwa ku nyanja yomwe yomwe mudzakakhale ku nthawi zonse. 22 ndi Mzimu Woyera amene adandipatsa mphamvu yakuyankhulira zinthu zonsezi, ndipo muzilandire osazikana izo.